Dia daoibh a chairde agus fáilte ar ais chuig mo chainéal YouTube agus fáilte go Vlogmas! Sraith 2. Ar ndóigh, beidh sé rud beag difriúil i mbliana toisc na srianta Covid atá orainn fós ach déanfaidh mé iarracht físeáin spreagúla, taitneamhacha a chur ar fáil daoibh. Ar dtús, sa chéad chuid seo, ba mhaith liom cúpla rud a thaispeáint daoibh, cúpla rud a cheannaigh mé le déanaí, cheannaigh mé ar líne iad agus seans go mbeidh spéis agaibhse sna rudaí seo mar Baineann siad le cúrsaí Gaeilge agus le saol na Gaeilge. Siopadóireacht ar líne a bhí ann ar ndóigh toisc go raibh na siopaí dúnta ag an am. Agus tosóidh muid i dtosach le cártaí Nollag. Chun an fhírinne a rá ní cheannaím cártaí Nollag riamh, ní sheolaim cártaí Nollag riamh. Ach i mbliana cheannaigh mé cártaí Nollag agus Seolfaidh mé iad is dócha toisc go bhfaca mé cártaí áille deasa ar díol ar Instagram. Tá go leor cuntais ag díol cártaí agus priontaí le Gaeilge orthu i mbliana agus cheannaigh mé cártaí ó dhá chuntas éagsúla agus taispeánfaidh mé daoibh anois iad! Ar dtús cheannaigh mé na cártaí áille seo ó Alex Farquhar Design, sin ainm an chuntais s'aige ar Instagram agus tá suíomh gréasáin aige freisin. Nach bhfuil siad go hálainn ar fad? Tá siad ar ardchaighdeán. Is dearthóir grafaicí é Alex Farquhar agus is Corcaíoch é ach sílim go bhfuil sé ag cur faoi i Londain faoi láthair. Seans go mbeidh na cártaí seo ag dul go Meiriceá! Ansin cheannaigh mé níos mó cártaí, cártaí ó Úna-Méabh Connect The Dots Design ar Instagram, sin an t-ainm atá ar an gcuntas s'aici, agus tá siad go hálainn. Níor oscail mé i gceart iad go fóill so tá nóta ann, chuir sí nóta leo agus féachaigí ar seo, nach bhfuil sé sin go hálainn? Osclóidh mé anois iad. Cheannaigh mé na cártaí áille seo, cártaí Nollag atá iontu arís. Tá na cinn sin mar an gcéanna, an dhá cheann sin, trí cinn, sílim. An ceann sin a cheannaigh mé, cheap mé go raibh sé go hálainn, ar do chéad Nollaig. do leanbh nua. Cheannaigh mé cárta breithlae freisin, actually cheannaigh mé dhá chárta breithlae toisc go raibh siad ar díol agus cheap mé go raibh siad go deas, beidh siad úsáideach agus áisiúil lá éigin. So cheannaigh mé na cártaí sin ó Úna-Méabh agus arís tá na cártaí ar ardchaighdeán, tá priontaí ar díol aici freisin. Bíonn siad go hálainn, bíonn seanfhocail orthu agus nathanna eile as Gaeilge so ceannóidh mé cúpla prionta uaithi amach anseo cinnte. Molaim an dhá chuntas sin go háirithe. Más rud é go raibh tú in Dunnes Stores le déanaí nó ar shuíomh idirlín Dunnes, seans gur thug tú faoi deara go bhfuil go leor táirgí ar díol acu anois le Gaeilge orthu so tá sé sin go hiontach. ar fad a fheiceáil go bhfuil Gaeilge in úsáid acu anois. Táirgí de chuid Helen James atá iontu agus dearann sí líne darb ainm 'Considered' do Dunnes Stores. Taispeánfaidh mé daoibh anois céard a cheannaigh mé. Cupáin atá iontu den chuid is mó, cupáin Nollag. I dtosach ansin cheannaigh mé an cupán álainn seo, caithfidh mé a rá go bhfuil mé go hiomlán i ngrá leis an gcupán beag seo. Nollaig atá scríofa air agus tá cárta beag leis ansin so is féidir leat é a thabhairt do dhuine mar bhronntanas. Cheannaigh mé an ceann seo freisin so is maith liom Santa. Arís cárta beag leis agus Nollaig Shona arís. Cheannaigh mé níos mó cártaí in Dunnes freisin. Ní cártaí Nollag iad seo, is cártaí buíochais iad. Go raibh maith agat atá scríofa orthu agus tá cúpla dath éagsúla ann. Sin an méid a cheannaigh mé ó Dunnes, cártaí agus cupáin agus ní raibh aon rud róchostasach, ní raibh ach dhá euro ar phaicéad cártaí, cheannaigh mé ceithre cinn.

Athrú suímh anois, tá mé sa seomra folctha mar tá mé chun mo réim chúram craicinn a thaispeáint daoibh agus tosóidh mé leis an nglantóir. So seo an ceann atá in úsáid agam faoi láthair. Kate Somerville, Tá sé costasach go leor, sílim go raibh thart ar €35 air nó mar sin, ach ní úsáidim ach méid an-an-bheag de ar maidin agus arís san oíche. Tá sé deas bog agus go háirithe i rith an gheimhridh bíonn sé sin go deas mar bíonn an craiceann i bhfad níos boige. So sin an méid a úsáidim, méid an-an-bheag de. In ionad pillíní cadáis aonuair a úsáid, cheannaigh mé na pillíní seo tamaillín ó shin, na míonna ó shin, agus tháinig siad sa mhála beag seo. Is féidir an mála leis na pillíní ann a chur sa mheaisín níocháin agus is féidir iad a úsáid agus a athúsáid arís is arís eile. Is maith liom mo chuid craiceann a scamhadh freisin ach mar a luaigh mé cheana bíonn mo chraiceann i bhfad níos boige sa gheimhreadh, leis sin ní dhéanaimse é ach uair sa tseachtain agus is maith liom na ceirtíní scamhadh seo a úsáid ó Dr Dennis Gross, Universal Daily Peel, sin an t-ainm atá ar na ceirtíní seo agus cé go bhfuil 'laethúil' luaite orthu ní úsáidim iad ach uair sa tseachtain. ar an Satharn de ghnáth mar bíonn píosa beag níos mó ama agam. Tá dhá céim i gceist leis na ceirtíní seo agus bíonn mo chraiceann deas bog agus geal i ndiaidh dom iad a úsáid. Agus ar ndóigh déanaim mo shúile a sheachaint. An chéad chéim eile ná uachtar súl agus seo an ceann atá in úsáid agam faoi láthair ó The Inkey List. Tá sé an-mhaith ar fad, tá sé éifeachtach agus níl sé ró-chostasach. Is aoibhinn liom an branda seo, tá go leor táirgí agam ó The Inkey List. Vitimín C. Is ansin an táirge seo is aoibhinn liom é, Estée Lauder Advanced Night Repair. Aigéad hiailúráinic atá ann go bunúsach. Cé go bhfuil oíche, an oíche luaite air, úsáidimse é ar maidin agus san oíche agus sílim go bhfuil sé iontach éifeachtach ar fad. Bíonn mo chraiceann i bhfad níos gile i ndiaidh dom an ceann seo a úsáid go laethúil. The Inkey List arís, seo an uachtar aghaidhe atá in úsáid agam faoi láthair, vitimín B, C agus E atá ann. Agus anois don chéim dheireanach agus an céim is tábhachtaí ar ndóigh ná an SPF nó uachtar gréine atá ann. Seo an ceann a úsáidim faoi láthair ó Supergoop ach úsáidim ceann eile ó The Inkey List arís atá go maith freisin. An céim is tábhachtaí mar a luaigh mé, fiú amháin sa gheimhreadh, ba chóir uachtar gréine a chaitheamh gach lá.